ndiye ena mwina muzifunsa kuti kodi mukuti brigadier general wa nigerian army waphedwa anachita kumugwira zinakhala bwanji ntayiwerenga nkhaniyi kuitsatira mkuluyi amatsogolera gulu la asilikali limene limalimbana ndi materrorist aja a boko haramu aja ku Borno state, state ina ku Nigeria yotchedwa Borno. Ndiye akuti a few days ago iyeyi ndi gulu lake brigade yake anakamenya ndithu ma terrorist ndipo anapha ma terrorist ambiri Ndipo ma terrorist wa anadziwa kuti gulu limene tikulimbana naloli dolo wake general wake mtsogoleri wake ndi ameneyi brigadier uyuyu. Now brigadier anasanduka target sopano kuti ife tikufuna lidayo awo ndi ma militants aja sopano. Ndi on this day akuti pali nsewu umene amadutsa koma nsewu umenewo ndi oopsa kwambiri chifukwa kumachitikachitika ma hijack, kumachitikachitika ndithu ma ambush. Nsewu umenewo, nsewu wina wake oopsa kwambiri ku Borno State-ko Nde iyeyi popeza ndi general sangatume asilikali kupitako iyeyo kumakana kudutsako ya. Nde iyeyi anali pa convoy yomwe imapita kumeneko. Convoy iyo panali magalimoto momwe munali asilikali, anali ndi equipment komanso panalinso ma civilians. And ma militants aja anapeza information yonena kuti asilikali adutsa msewu unowo including general adutsa msewu unowo ndi anatchayirira ndi ambush ambush yawoyo anabwera ndi gunfire heavy gunfire komanso njinga za moto pafupifupi 17 kudikirira aja akubwera anapanga ambush kutulukira ndiye panali heavy gunfire pamene paja moti anthu 4 anaphedwa pamenepo, asilikali awiri ndi ma civilians-nso awiri anaphedweratu pompo. Komano General-yi ndi ma civilians ena anakwanitsa kuthawa kuthawira mu nkhalango, bush, mu tchire. Ndi ali mu tchire muja, General-yi anali ndi foni pa WhatsApp ndipo amalumikizana ndi unit yoti izawathandize ya pa ndege ya helicopter. Ndipo anatumiza mameseji pa WhatsApp ndi mavidiyo ndi zithunzi za iyeyo kunena kuti eh, ndapanga survive eh, tumizani ndege ndipo zizazungulire ndikai- ndikaiona ndegeyo ndiyima ndinyamula chipewa ndikuonetsani zonsezo amalemba amalankhulana nawo pa message paja mpaka last message yake amauza anthu aja kuti mukafika ndege ndikaiona ndiyima ndi ndiyimika chipewa ineyo Battery phone yanga battery ili ili 20% battery low ndikudikilirani that was the last message ndiye kaya wina wake anaona ma message nanga si message muja anatumiza ma coordinates kumene pamene ali kaya wina anatenga zimene zija kuwatumizira ma militants aja kaya kaya zinakhala bwanji koma kunapezeka kuti andege aja asanafike mamilitants aja anatulukira kumene kuja ndi pamene anamgwira general uja wamoyo moti pali zithunzi atamgwira atamtenga akupita naye akamkweza mgalimoto kubode mpaka atamupha mbode muja atamuombera ali lifeless ali mbode muja nigeria imeneyo on top of that not related to general le, uh, lero lomwe it's been reported also chifukwa za general ndi zadzana komano lero it's being reported also apanga abduct pa skulu pena anthu 25 ana a skulu aphunzitsi 25 atengedwanso pa skulu ina ndi ma militants northern nigeria imeneyo eti ndiye nkhani ili choncho ndimangofuna kuti anthu muzidziwa izi chifukwa trump uja ndinanena kale kuti trump uja wabweresa attention ku nigeria yofunikira kwambiri chifukwa ma nigerians nkhani ya security iyi amavutika kwambiri ndipo boma lawo asilikali awo amakhala ngati amalephera kuwateteza eyetu ndimangofuna ndifotokoze zimenezi please subscribe and follow i'm your boy nesta the black teacher cheers